baramuso ka minniji ɔwɔ ne bɛ yɛlɛma o fan fɛ e bɛ yɛlɛma ka jɔn to farikolo kɛnɛya n'a laɲɛnamayali tɛ taa min kɔ fiyewu o ye ji de ye nka ji ɲuman de ko don dɛ baramuso ye eau minérale bɔ eau minéralew bɛɛ la ɲuman ka tila k'o d'aw ma sɔngɔw bɛɛ la nɔgɔman na bi naani bidɔn

n balima cɛ muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔ aw minnu sigilen don aw ka jabaranin kɔrɔ nin wagati in na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ni ɲama a bɛ k'aw ka émission mandi émission dumanba in n'an b'a fɔ ma kante ka ko bi an tagamana ka tagama kosɛbɛ o tagama kɔnɔna na an y'an bolo lase an ka seko ani dɔnko tigilamɔgɔ dɔ ma ale dogolen tɛ mali kɔnɔ mali kɔkan cɛkɔrɔba fara denmisɛnnin kan bɛɛ b'a dɔn a mana bɔ ka ban tele la bɛɛ bɛ girin an ni tɔntɔn isa de bɛ ɲɔgɔn bolo bi ne yɛrɛ wolofa don an kɔni b'a dɔn isa isa isa de la ɔ a yɛrɛ tɛna a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ko fɔ an ye sisan n ba i tɔgɔ ani jamu ouais solo ne tɔgɔ isa ne jamu ye kulubali isa kulubali af af ayiwa n balimaw a kɔni a mɛn ne fa tɔgɔ ye isa a jamu ye kulubali bon comme fɛn min ye kulubali ye sa an b'o to a nɔ na kɔfɛ an bɛ tila k'o décortiquer dɔɔni n'a y'i diya a kɛ sisan kɛ solo aa foyi tɛ balanzi la o ayi mon père an ka taa fɛ a foyi tɛ balanzi la bi o ye ka taa fɛ bani ok ne fa ne b'a fɛ k'a dɔn catiri e yɛrɛ ye catiri in kanu cogo di ka don catiri in kɔnɔna na
ee théâtre ne y'a kanu kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ waati min na o kɛra biennale waati ye ɔ ka don théâtre kɔnɔna la k'a kɛ n ka baara ye o bɛɛ ye biennale ko in waati ye bari ni fɛn min diyara i ni ye ni i ma taa a kalan kɛ i bɛ don a la cogo min na walasa i bɛ se ka i yɛrɛ ɲɛfɔ a kɔnɔ ne kɔni tun ye sira min sɔrɔ a la o kɛra biennale ka sira ye bari ne ma ekɔli kɛ théâtre bɛ kalan ekɔli min na e ma ina kɛ e ma conservatoire kɛ ne ma ina kɛ ne ma conservatoire kɛ ne ye théâtre bɔ in dege biennale de senfɛ ne ye kalan wɛrɛw kɛ min ni théâtre tɛ kelen ye nka théâtre de nana diya ne yɛrɛ ni ye tiɲɛ yɛrɛ la a diyara ni kun ye ɔ an bɛ na a la tuma min na waati min yɛrɛ ne yɛrɛ démissionne la ka bɔ fonction publique la ka na kɛ catiribɔla ye u tun b'a fɔ ne ma ko eh, biennale artisiw mm. ah, bon n t'a dɔn lagosilikan kun don wa eh, an ka k'a jira k'a fɔ ko an n'u tɛ kelen ye o de kun don wa n t'a dɔn nka u kɔni tun b'a fɔ an ma ko les artistes de la biennale o ɲɔgɔnna i b'a fɔ a ɲɔgɔnna min bɛ fɔ an yɛrɛ ma ko eh, kalan kalanba minnu y'a kalan ani kɛnɛma kɔmi- kɛnɛma comédienw kɛnɛma mɔgɔw Awɔ.
kɛnɛma mɔgɔninw Oui, c'est vrai. voilà donc anw tun ye anw tun ye kɛnɛma mɔgɔnin kɔrɔbalenw ye voilà tabarikala ok Eh, faamuya sɔrɔla nin na Ɔ, mais mon père ne b'a fɛ k'a dɔn sisan Ɔ, eh, sa e ma kalan kɛ e ma fɛ mais e démissionne la ka bɔ fonction na ka na catiri la a kanu kama Eh, n'o tun y'anw ye an tun bɛ to fonction na ɔ caman y'a fɔ ne bɛ démissionner waati min na mɔgɔw yɛrɛ caman y'a fɔ ko est-ce que a kunkolo ka kɛnɛ wa ne ni dɔw yɛrɛ tun bɛ baara kɛ yɔrɔ kelen olu ko ko fa yɛrɛ yɛrɛ de bɛ ne la koyi ko ni fa tɛ ko maa si tɛ sɔn ka nin kɛ bari i m'a ye wa promotion minnu ma deli minnu a danna concours fonction publique concours a danna minnu na anw de ma concours kɛ ni anw donna fonction publique la minnu dara anw kan olu ye fonction publique kɛ donc ka na baara la ka sɔrɔ ne bɛ bɔ waati min na o y'a sɔrɔ baara ko tun commencera ka gɛlɛya bon o y'a sɔrɔ si ma taa yɔrɔ jan ni tiɲɛ yɛrɛ la catiribɔ kɔni nana diya ne ye ko ko ko kunkolo tiɲɛnen don dɔw ko ko ayi ko danga de b'a nɔfɛ u ye fɛn caman caman fɔ han caman caman fɔra bon a ye fɛn caman gɛlɛy'an bolo ala ko tiɲɛ mais ma sɔn kan eh, ne ye fɛn dɔ de bila ne ye fɛn min kalan ne b'a ci dɔn ne b'a dɔn o tɛ manamana kalan ye ne m'o kalan dulon dan dulo la ne y'o kɛ sɛbɛ ye ɔ ni ne y'o bila ka na ko n bɛna tiyatiri kɛ ni ko ko ne u bɛ ka ne lagosi ko ne k'o tiyatiri bila ne ko ko ni ne ye nin bila ne t'a dɔn ne bɛna min kɛ bilen
ah, o kɔrɔ ko bunahadamaden n'i ye fɛn min kanu kanuni ɲɔgɔn tɛ hali n'i tɛ fɛn sɔrɔ a la ne ye a kɛ ne yɛrɛ ka commencer ka wari sɔrɔ tiyatiri bɔ la tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko a ye jouer an b'aw sara o tun ye bi naani naani ye mali wari dɔrɔmɛ bi naani naani par spectacle
spectacle kelen o spectacle kelen u tun bɛ dɔrɔmɛ bi naani d'an ma bi e bɛ sɔn ka e bɛ sɔn e bɛ sɔn ka jouer donc ni ne y'a faamuya k'aw to ɲɔnɔ an y'aw ye ee je mun na u b'aw aw ta ka yaala n'a ye k'a bi naani de tun bɛ d'aw ma ayi bon k'an to ɲɔnɔ o waati y'a sɔrɔ a wari a cayara ni bi naani ye dɔɔni daminɛ o y'a sɔrɔ a kun ka ca ni bi naani ye hakili la a tun bɛ se ka kɛ kɛmɛ ni bi duuru ɲɔgɔnna ye ka cɛkɔrɔba ta ka segu boli ka ni juru ke mhm. an bɛ yala waati o y'a sɔrɔ waati la ne kana i da maga ne ka kana i da maga la ko hali n'i ko ko waa kɛmɛ an tɛ taa kɛmɛ ni kɛmɛ ni bi duuru duuru hakili la chaque spectacle kɛmɛ ni bi duuru awa a bɔra bi naani na ka na kɛ bi wɔɔrɔ ye ka b'o la ka na kɛ kɛmɛ kɛmɛ ye ka b'o la ka na kɛ kɛmɛ ni bi duuru ye wa a bɔr'o la min kɛ sa u nana fɔ ko e b'a kɛ joli ba sɛgɛnna e b'a kɛ joli o tuma u nana kɛ waa kelen kelen ye Eh, waa waa kelen o- o kuma kun ka di dɛ Eh, jɔko kelen waa kelen Ah. ii solo o ɲɔgɔn na ko duman kun bɛ ɲɔgɔn na filɛ kɛ an tun bɛ taa biennale la biennale kɛyɔrɔ la n'an donna internat la an tun bɛ kalo fila de kɛ internat la ka fɛngɛw dilan eh, numérow dilan an ka siɲɛ fɔlɔ waati la u tun bɛ safinɛ kuru kelen de di aw ma dɔgɔkun o dɔgɔkun Kulukɔrɔ safinɛ kuru kelen kuru kelen n'u y'o di a ma i bɛ t'a tigɛ fila ye i bɛ semaine kɛ ka fankelen kɛ k'o utiliser i bɛ tɔ kelen to yen ɔ juma nata n'u nana ni kelen i b'o kelen bila yen nɔ i bɛ semaine i ye min tigɛ i b'o kɛ ka i b'o fankelen kɛ o y'a sɔrɔ an ka koli ser'o la an ka koli ma s'o la ɔ donc i bɛ na ni fɛn i bɛ na ni safinɛ min ye so dɛ o de tun y'an sara ye n'o tɛ i bɛ dɔn kɛ i bɛ dɔn kɛ ani dɔnkili da an bɛ théâtre bɔ ni fini min ye a tɛ kun e ka taa n'o ye a ka so fiyewu mm, mm, mm. i sara kun ye i bɛ safinɛ min garder kɛrɛfɛ o de tun y'an sara ye ka n'o di sokɔnɔmɔgɔw ma o fana bɛ joli u b'a fɔ ko e k'u nalen filɛ de koyi a nana ni safinɛ caman ye a wala tiɲɛ na bon an y'a donna an y'a dege o cogo la o de la a kɛra an bolo a kɛli n'an an b'a kɛ ni maa ma bila an ɲɛ k'a fɔ ko cɛ e ka nin fɛn ye joli ye anw tɛ sɔn ka don a la anw m'a daminɛ ni wariko ye a sɔrɔ théâtre kun ka di adamaden ye jamana nin kun ka di ne yɛrɛ an yɛrɛ denmisɛnninma jamana nin kun ka d'an ye o tuma na an bɛ nin kɛ jamana yɛrɛ diyaɲɛ kosɔn n'a kun fɔra ko e ma sélectionné biennale la a bɛ komi n'a fɔ ko jɔda t'i la faso la quoi jamana bɛɛ lajɛlen jɛra ka ka yɛlɛ e la ko jaa e tɛ foyi ye y'a ye sa ee anw sanama ayi aw kɔni tɛ sanama ni hali n'anw ma wele an yɛrɛ an- a tɛ foyi k'an na an bɛ wari de ayi n ko biennale dɔ senfɛ ne ko n ko denmisɛnnin dɔw ka taa ko eh, e bɛ joli d'an ma n'u ko ne ka joli d'a ma ah, ayi dɛ n ko fɛn t'an bolo dɛ a tɛna kɛ dɛ n ko quartier ko tɛ wa ko quartier de b'an balo n ko tiɲɛ na quartier t'aw balo i n'a na
ne lamɛnbagaw aw yɛrɛ de ye dɛ anw faw tun bɛ taa kɛmɛ bi naani kɛmɛ ni bi duuru fo ka n'a kɛ waa kelen n'u ye waa kelen sɔrɔ don min u b'u pan anw baw yɛrɛ b'a fɔ ko wariba sɔrɔla wa i b'a sɔrɔ waa kelen min o don cɛkɔrɔba bɛ sogo san o don naji bɛ tobi o don a yɛrɛ bɛ munumunu gabuguda la nka bi n'i ko k'i b'a wele ka taa anniversaire la an ka anniversaire kelen ye six cent mille ye dɛ bamanankan na o tɛ waa kɛmɛ ni waa mugan ye e y'aw tile diyara n'aw faw ta ye ayiwa mon père bon an nan'a ye sisan k'a dɔn i ka théâtre n'i donna mobili kɔnɔ ka bɔ yan ka taa jamana o jamana na i b'a sɔrɔ i ka théâtre kɔni a wɛrɛkɛtalen don mobili kɔnɔ a bɛ ka filɛ cogo min ka taa ka segin mɔgɔw b'a filɛ an nan'a ye k'a fɔ ko i yɛrɛ ka tiyatiri o tiyatiri ni mɔgɔw b'a ye aa k'i yɛrɛ de ka sɛbɛnnenw don dɛ mɔgɔ si t'a sɛbɛn k'a d'i ma i yɛrɛ de b'a bɔ i kunna k'a sɛbɛn k'a ye bɔn i ka tiyatiri kɔnɔna fɛn na a bɛ i bɛ kuma o kuma fɔ a bɛ sosiyete yɛrɛ de kan donc hakilina jumɛn de b'e bila k'o kɛ
bon théâtre mun ni n b'a sɛbɛn tiɲɛ don fɛn fɛn bɛ yen n'an b'a jouer ne de b'a sɛbɛn euh, o ye tiɲɛ ye hakilina min bɛ ne bila la n b'a fɛ ka fɛn dɔ fɔ société ye bari ni i kɛra ɲɛnajɛkɛla ye fo kun de ka k'i ka ɲɛnajɛ la ni mɔgɔw ye mɔgɔw wele ka na k'a n'a a n'a sigi fo i ka fɛn dɔ de f'u ɲɛna u bɛ min faamu bɔn an tun bɛ tiyatiri bɔ ni kan minnu ye n'o tun ye tiyatiri kilasiki ye o tun ye tubabuw ka tubabukan nka o kalan tun bɛ kɛ institut national des arts la bɔn minnu bɛ kalan u bɛ tiyatiri minnu kalan olu kun o ye tiyatiri kilasiki ye bɔn o ni anw ta in tun tɛ kelen ye kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa e bɛ ka fɛn min fɔ i b'a fɔ karisa a ye na ko karisa a ye n'a sigi e bɛ u bɛ n'u sigi i bɛ kuma u tɛ ka kuma faamu ɔ ne kɔni y'a jate sa n ko ni i bɛ baara kɛ a ka kɛ baara ye i b'a kɛ maa minnu ye olu k'a faamu i m'a ye n bɛ exemple kunkurunin dɔ d'i ma biennale la sisan n'an kun bɛna jouer biennale la an ka pièce bɛɛ lajɛlen mali pièce bɛɛ lajɛlen région bɛɛ tun bɛ na ni tubabukan de ye mais i tun b'a jateminɛ ne ka faamuyali la ni eh, u bɛ ka tubabukan fɔ piyɛsiw la u bɛ tubabukanbaw fɔ fɔ fɔ fɔ bɛɛ lajɛlen sigilen don sali falenba nka ni dɔ filila k'ali bamanankan kelen fɔ ko fo k'e sa n'o fɔra i bɛ jama bɛɛ jama bɛɛ bɛ yɛlɛ da- dakuruɲɛ kelen fo k'i sa n'o fɔra jama bɛɛ bɛ yɛlɛ u b'o fo k'e sa de mɛn o u tɛ tubabukan mɛn o mɛ kuma minnu tun bɛ fɔ tubabukanw kɔnɔ kumabaw de tun don a tun bɛ se ka mɔgɔw layɛlɛ a tun bɛ mɔgɔw bila ka hakilina caman ɲini nka a tun tɛ mɔgɔ si bila ka réagir mais e tun k'a fɔ siɲɛ kelen dɔrɔn fo k'i sa i ka pièce kelen kɔnɔ dɔrɔn walima kɔrɔbɔrɔkan na u tun ka fɛn dɔ fɔ kɔrɔbɔrɔkan na dɔrɔn kɔrɔbɔrɔ fɛn fɛn bɛ salle kɔnɔ bɛɛ bɛ yɛlɛ donc ne kabini o waati ne y'a ye k'a fɔ an ka nin ɲɛnajɛ in an b'a kɛ tiɲɛ don théâtre bɔ ye mɔgɔ hakililasɔn min don ka mɔgɔw bilasira o don ka adamadenw eh, eh, ka yeelen tugu ka mɔgɔw bila eh, kɛnɛjɛ kan catiribɔ y'o ye nka n'i y'a kɛ kan na olu ti kan mun mɛn eh, e bɛ k'u bilasira wa i bɛ k'u bilasira e bɛ k'u lasɔmi i bɛ k'u ladi ahɔn ne kɔni bɛ olu ne kɔni bɛ n ta ninnu bɛɛ sɛbɛn ɔ a sɛbɛnni kun fana ye walasa ka mɔɔw labilasira ka mɔɔw lasɔmi ka mɔɔw la tiɲɛ yɛrɛ la awɔ yɛlɛkow bɛ se ka k'a la nka n t'a dabɔ an ka yɛlɛ dama kama n b'a dabɔ an ka se ka mɔgɔw bilasira voilà ne hakili la ne lamɛnbaa jɛkulu aw minnu sigilen don k'an lajɛ nin wagati la a ye faamuya caman sɔrɔ nin na a y'a jira k'a fɔ n'o ye ne fa ye catiri o catiri bɛ yen n'a b'a sɛbɛn a kɛkun ye ka bunahadamadenw minnu b'a lajɛ a kɛkun tɛ dɔrɔn k'a lajɛ ka yɛlɛ parce que n'i y'a jateminɛ a ka catiri dɔw bɛ yen madu yaadaw o mɔgɔw bɛ yen diɲɛ kɔnɔ minnu yaadala ten mais à la fin a tilala ka bin u yɛrɛ kan tuguni u maloyara u tilala ka bunadamadenya taacogo ɲuman ye donc ale ka catiri a bɛ fɛn o fɛn bɔ a bɛ mɔgɔninfinya taabolo ɲuman de fɔ mais eh, eh, ne fa mhm. an y'a ye tuguni k'a fɔ mhm. eh, an ka yaala kɔnɔna na comédien mhm. denmisɛnninw musomanin fara cɛmisɛnninw kan an bɛɛ lajɛlen ka faamuyata u b'a f'i ma ko denfa ɲuman ko maa o maa mago ser'i ma e yɛrɛ bɛ wuli ka tagama k'u sɛgɛrɛ aa k'olu kɔni t'a dɔn hakilina min bɛ kɛ i bolo la parce que ni mɔgɔ dɔ don a b'a fɔ a n si bɛ yɔrɔ min na ni n tɛ baara kɛ n mago t'u la komi ko denmisɛnnin o denmisɛnnin ser'i ma i b'u bilasira i ni bɛɛ bɛ tulonkɛ kɛ i ni bɛɛ ka di i ma deli k'i ɲɛ kumu mɔgɔ kɔrɔ i ka ɲɛkumu kɔni ko ni maa min ma sira ɲuman kɔni ta i ka fɛn dɔ y'a tigi kan fɛnɛ k'i b'a fɔ a ye piyan fɛnɛ o t'i da jeni ne fa ɛɛ bon denfa ɲuman o kɔni o bɛ se ka kɛ aw ka aw ka tɔgɔ fɔlen ye ma n bɛ jɛn n'a ye tiɲɛ don ne ne y'a dege cogo min na eh, dɔw bɛ yen nɔ olu taara olu ye processus eh, fɛngɛ de kɛ kalan kalan classique kɛ ka taa kalan kɛ ka na olu bɛ se k'a fɔ ko eh, ne a diyara ne ye ne taara ka taa kalan kɛ nka ne ta t'o ye ne fana y'a dege dɔw de fɛ kɛrɛfɛ ka t'olu senkɔrɔ k'a dege ahɔn u kun si kun ka kɔrɔ ne ta ye nka o cogo o cogo kun tɛ nka u kɔni si kun ka kɔrɔ ne ta ye olu diɲɛna ne ka gɛrɛ u la k'a dege u fɛ k'a ɲɛɲini u fɛ bari ni maa o maa man'a fɔ ko karamɔgɔ tɛ n na i ka baara la i ye nkalon tigɛ hali ni maa m'i minɛ k'a fɔ ko karisa a bɛ kɛ tan i ye dɔ ye k'a kɛ o ta kɛcogo de diyara i ye n'i ɲɛ bɔra o fɛ i bɛ taa ka taa kalan minɛ o fɛ hali n'i ma s'a tigi ka so a y'i kalan ne ye baara in kanu sɔrɔ mɔgɔ minnu fɛ olu ma ne mabɔ u la ne yɛrɛ y'a fɔ ko bɔn denmisɛnnin ninnu filɛ nin ni fɛn o fɛn kɔni nana n b'a fɛ ka nin sidɔn ne b'o ɲɛ dɔn ne b'o ɲɛ f'i ye o kɛra dɔn ye sa o o kɛra dɔnkili ye sa o o kɛra tiyatiri ye sa o ne b'olu ɲɛ dɔn n b'o ɲɛ f'i ye o tɛ baasi ye o o ye walasa sini ma sinikɛnɛ ma ee n ko dɔw de ye ne dilan ne fɛnɛ ni olu b'a fɔ ne ma bi ko cɛ tiɲɛ yɛrɛ la e y'an kunnawolo u b'a fɔ tubabukan na ko tu as été notre fierté ɔ ne fɛnɛ nin b'a fɛ o denmisɛnninw kelen kelen ninnu de ka kɛ o ɲɔgɔnna ye ni ne tora ka e ye so n b'a fɔ ko wala nin kɔni n bɛ sin ka e bɛ sin k'a fɔ ten ko a ayiwa a ka ɲi sisan wala
i diyara n ye kosɛbɛ ayiwa tɔntɔn kurun sera sa kan mɛ sani kurun ka sa sa kan dakuruɲɛ fila dɔrɔn n b'a fɛ ka i ɲininka dakuruɲɛ fila dakuruɲɛ fila dakuruɲɛ fila awɔ ayi awɔ la a b'a la a b'a la dakuruɲɛ fɔlɔ walima jamana delila ka donbolo k'i ye donbolo min n'i lafiyara a kɔnɔ kosɛbɛ ayi ne fa hmm? nin jamana kelen kɔnɔ nin jamana kelen kɔnɔ i bɛ baara min na baara in i ye degun caman sɔrɔ a la wa ou bien i ma degun sɔrɔ a la
ee n b'a fɔ i ɲɛ na n ko n ma degun sɔrɔ a la bari fɛn min ka di maa ye i t'a degun dɔn ni n ko an bɛna an da don o degun na walasa an ka se bi la o ka jan kojugu degun sɔrɔla nka an yɛlɛnna olu sanfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ sisan ne wolofa mhm. ne wolofa ɲuman ee ala fofana i bɛna n k'i kelen ta ye fofana tɔw b'a kɛ cogo di e ti bɔ ne kunna wa e mana ne k'i kelen ta ye fofana tɔw b'a kɛ cogo di e bɛ se ka eh, fɛn jumɛn de fɔ anw denmisɛnninw ye mhm. anw minnu bɛ k'an sen da aw sendanɔ la mhm. walasa ka jamana in tiyatiri k'a sama k'a lase ɲɛfɛ ka tɛmɛ aw yɛrɛ ta kan bɔn eh, tiyatiri mhm. i fɛ yen fɛn minnu bɛ se ka i yɛrɛ kunnawolo ni i bɛ fɛn minnu lajɛ n'a bɛ dɔ fara i yɛrɛ sigilen dawula kan n'i bɛ k'o kɛ hakili la maa wɛrɛ o bɛ maa wɛrɛ nisɔndiya jamana tiyatiri n'a fɔra an ka an da don o la o kuma bɛna janya dɔɔnin nka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a bɛ kan ka bɔ fɛn bɛɛ bɛ ka kɛ tiyatiri ye o fɛn bɛɛ b'a fɔ fɛn bɛɛ ma sa ko tiyatiri n'i ye cinéma kɛ ko k'a ka tiyatirini minnu ye humour kɛ a ka tiyatirini minnu mana tiyatiri kɛ a ka tiyatirini hali n'i ye long métrage kɛ a ka tiyatirini série télévisée a ka tiyatiri donc ne hakili la n'an sera ka différence fɔ ka différence jira tiyatiri ni nin fɛn ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka a lajɛ minnu bɛ fɛ ka taa humour kɛ u ka to ka humour kɛ ale ɲɛnajɛ de don c'est un spectacle à part minnu b'a fɛ ka théâtre kɛ olu ka théâtre kɛ c'est un spectacle à part le cinéma dans sa diversité o fana ni ye ɲɛnajɛ dɔ de ye à part ɔ n'an y'a bɛɛ ta k'a bɛɛ dasi kulo kɔnɔ k'a bɛɛ baro k'a kɛ bɛnnɛgɛ ye k'o ta k'o sɔɔri e solomani da o y'o bannen ye o
bala artiste cɛkɔrɔba ko ko an ka différence don parce que généralement i b'a ye mɔgɔw t'a dɔn u mana an fɛn fɛn u bɛ bɛɛ kɛ catiribɔla ye sinon i b'a sɔrɔ dɔ ye sinimabɔla de ye o tɛ catiribɔla ye ne bɛ catiri de kɛ denmisɛnnin dɔ b'a fɔ ko e ala ya a bɛ yɛlɛkoni de kɛ koyi ne fa han fo ne ka anniversaire la i bɛ taa ka taa yɛlɛkoni k'anw fɛ yen eh, ne tɛ s'o la koyi ne bɛ théâtre de kɛ théâtre ye fɛn min ye différence de b'a la o bɛ sɛbɛn de ka ka répétition kɛ k'a dilan k'a ɲɛ pendant des mois ka sɔrɔ k'o jouer ɔ o ni eh, karisa ala ye kuma nɔgɔya karisa ye n'a y'a jɔ a bɛ se ka yɛlɛko kuma fɔ jama la ne tɛ se o la ɔ n'i ko ko ne ka taa e ka anniversaire kɛ yɔrɔ la kungo de ye yɔrɔ ko ni i ye ko gɛlɛya ne bolo ne ko n ti taa b'a fɔ ko hɔn an yɛrɛ ye cɛkɔrɔba wele k'a ka na an ka anniversaire kɛ yɔrɔ la a ko ko kin kan kin ka sɔrɔ cɛkɔrɔba tɛ se ka sɔrɔ a tɛ se nka n'i ko ko cɛkɔrɔba ka taa ɲɔnɔ malo foro kɔnɔ burusi kɔnɔna la sa parce que ne b'a fɔ e bɛ malo foro ko kuma i bɛ ka min bolo n'i m'a kuma to ten

ko ko ko ka tigɛtigi faga ka basa faga su fɛ tigɛtigi ko k'o faga k'o kunkolo musi a ye man di tilegan de fɛ wa ne ko ne bɛ n ka bɔ wa o o tun ye fɔlɔ de tigɛtigi kunkolo bilen i kun b'o de tigɛ fɔlɔ ka taa kɛ fɔlɔ musomaninw olu kun tɛ diɲɛ dɔw tɛ diɲɛ dɔw tɛ don dɔw tɛ cɛ dɔn u ɲɛgɛnɛji tɛ hali ni kun y'a k'u sen dɔ la u kun bɛ tugu i kɔ ala yɛrɛ kun y'o labɛn se ka musomaninw bɔ e y'a la olu y'a fɔ e ye ko nin bɛ fɛn ye olu ɲɛgɛnɛ na k'olu to su fɛ whisky minni na ani nɛgɛnin ani diɲɛ bɛ cɛkɔrɔba kun han o jaki daniyɛliw minni na ani champagne e ni ala cɛ n'olu ye ɲɛgɛnɛ kɛ e bɛ taa k'e bɛ taa nin k'olu ɲɛgɛnɛ na

e kun ko ko e ye gimba ye junior ye ka yɛlɛma ka kɛ kante ye o kɛra cogo di dɛ e ma taa e yɛrɛ m'a fɔ ko catiri wa ayi dɛ ma taa aw bɛna ni kuma de ye e yɛrɛ m'a fɔ ko catiri wa Awɔ. donc catiri min ye sɛbɛnni kɛ o de nana sɛbɛnni na ko i bɛ kɛ dutigi ye o dutigi i bɛ wele kante ɔ o dutigiya min bɔra pap maliyɛn dayɛlɛmanen filɛ kuma dɔ an bɛ taa banki la n jɔlen sulemani kante u b'o sɛbɛn ka fɛn kan

An balima filɛlijɛkulu an b'aw bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na bi an ye ci bila an balimakɛ dɔ ma ale ye dɔnkilidalaba ye tiɲɛ na ne kɔni t'a dɔn nka anw ni ne an bɛɛ ka jɛ k'a ka talan lajɛ
i bɛ se ka taa i ko k'i tɔgɔ cɔrɔ ɲɛlen cɔrɔ ɲɛlen kɛnɛ b'i bolo
ne dontɔ don nin ye ne donkan ye sara bɛ na le bisimila nin don aa papa sina le ta ye den di ala aa papa i ba sina le ta ye den di kelen n'i ban baara ma ko se b'i fa ye ala ni gɛlɛya nana aw ka du kɔnɔ don min i bɛ wotoro puse an papa sina le ta ye den di han papa i ba sina le ta ye den di gudugudu n'i y'i ban fɛn bɛɛ ma ko se b'i fa ye dugudugu n'i y'i ban yaala ma ko se b'i ba ye dugudugu n'i y'i ban baara ma ko se b'i kɔrɔ ye gudugudu n'i y'i ban furu ma e, i furulen don fɔlɔ ne ba

kulubalikɛ e kɔnɔ k'i kelen de bɛ se musoladiya la e matigi ye ne min ye ne turekɛ dankɔrɔba yɛrɛ filɛ ka taa baramuso ka seau de fin d'année san
walasa n muso ka lafiya nafɛnko la nin sanyɛlɛmafɛti ninnu na wa a musaka yɛrɛ man gɛlɛn waa kelen dɔrɔn ka nafɛn kɛ k'a fa tewu baramuso kuskus b'a la baramuso dagani baramuso mutardi baramuso tulu baramuso vinɛgiri o ni aw magoɲɛ nafɛnw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan tiɲɛ na baramuso y'an maliyɛnw lafiya fɛtiko la n'a ka seau de fin d'année ye